Naamu. Dumuni ma mɔ fɔlɔ wa?
Hmm.
Ana, e bɛna ne de ɲininka ko dumuni ma mɔ wa? I tɛ maloya. I bɛ ka nin kuma in fɔ k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna, i ma maloya. Ma mun na?
E tɔɲɔgɔnw kɛ bɛ k'u baw bɔ ga la. e de bɛ n'i jɔ ne ma ana ko eh, dumuni ma mɔ fɔlɔ diɲɛ ma don o don i bɛ don ka bɔ la i ma se ka na cɛ ɲɛnama si jira ka wari minɛ o la ka na ne malo sutura ana e de bɛ n'i jɔ ne ma diɲɛ ma don ko dumuni ma mɔ ma fana ne kɛ o kɛ ka dumuni ko kuma fɔ e bɛ ne lakari ne filanw bɛ cɛ ɲini na olu jogo ni ne jogo kelen e yɛrɛ ko ko ne kana na don manamana ko la n sigilen bɛ kɛ so kɔnɔ tele filɛ la ko ne ka na ni cɛ ɲɛnama ne bɛ cɛ ɲɛnama bɔ cɛ min ka dɛmɛ ne bɛ furu ma ne tɛ cɛ foyi dɔn ana n bɛ k'i filɛ fo ɲɛ dan e filanw bɛ sosan na e bɛ ka soku de tɛrɛmɛ ana i ku tɛmɛ ka bɔ i ka taa kɔkɔ tan na minɛ bitigitigi fɛ ka na di yan bi tuguni fana don o don juru ta bitigitigi ka juru dɔ in yɛrɛ ma sara fɔlɔ yɛrɛ o t'i ka sira ana taa n ka ci la ka na ne kɔni taara ni bitigitigi ye ne dɔgɔya ne bɛ n ta mɔgɔ lankolon cɛmɔgɔ han cɛ i b'a dɔn kadi yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ ne na sisan ne tɛ ka foyi de faamuya a la a ye mun kɛ i la tuguni i b'a dɔn ni dɔgɔ mago jɔla fɛn fɛn na non ne b'o k'a ye kuwa Ah. ya n'a ko wari ne bɛ wari d'a ma n'a ka samara ti ne bɛ samara san a ye mɛ hali ni kɔɲɔ b'u bolo ne b'u ka ne b'a ka uniforme san non a ka telefɔni o to yen n'a ko a tɛ nin telefɔni mariki fɛ n'aw ka kura san fɛ dɔrɔn ne b'a san ka d'a ma mɛ o bɛɛ la hmm. non ni ne taara dɔgɔ ka da la ne ye dɔgɔ wele n ko n mago b'a la hmm. non o ye problème ye ni a b'a fɔ ko n bɛ na de dɛ ah. mɛ i bɛ su kuuru bɛɛ kɛ i sigilen bɛ k'a kɔnɔ a tɛ na i yɛrɛ faga o nɔfɛ ee cɛ an kɔni jarabi ko ninnu t'an ka kow ka ca mɛ cogo di tan an ta ye tiga sara de finansiyɛli bɔ ninnu t'an fɛ yen an wari d'i ma kɔni n'i ma bɔ kɔni an bɛ t'i bɔ a nɔfɛ a fɛ yen kana siga dɛ jarabi ko ninnu kɔni an bɛ tɛmɛ an fɛ dɔrɔn an t'a ɲɛnabɔ ka tɛmɛ cɛ i b'a dɔn o yɔrɔ aw lafiyalen don o la dɛ cɛ nin dɔgɔ kɔni nin bɛ ka fɛn bɛɛ dannen k'a fɔ yɛrɛ i yɛrɛ ta bɔ ye an y'a t'anw na an ta de y'a dan mɛ i b'a dɔn a ka di ne ye de kuwa diɲɛ tɛ bɔ ye ne ma fiya diɲɛ ko t'an fɛ yen an ta ye tiga sara de
mɛ an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la bɛn yɛrɛ tɛ ka da tɛ kuma na dɛ bɛn an cɛ i yɛrɛ i sigilen bɛ i ka kuma kɔnɔ dɛ
jarabi ko ninnu ne sen yɛrɛ t'a la n'o bɔ n ka vi yɛrɛ la e mɛ cogo di tan cɛ n'i m'o dabila i b'a dɔn ko i bɛ jago ɲɛdɔn o de a b'o de bila hadamaden na o janŋa in e ni ala cɛ han kunkolo wuli cɛnin ye kunkolo bila leji la o cɛ bɛn mɔgɔ t'i dabili yɛrɛ ɲɛ musoko la koyi i bɛn bɛn a yɛrɛ e ko i tɛ jarabi dennin wa ka tɛmɛ i ɲɛ ta ka b'o la

cɛ i ka muso yɛrɛ ni dɔn ɲɔgɔn fɛ dɛ mais e yɛrɛ ko i tɛ jɔ ta gɛn ta an tɛ nin ta ee ko nin e yɛrɛ mais e b'i ka nin mɔgɔ ninnu bɔ min e ma chérie so sigi in t'a ɲɛ koyi il faut que des fois i ka bɔ i ka taga yala yala i ma ya ma ko ko ne kana to ka bɔ bi ta fana kun ye min ye ko mun ne la ko ne terimuso bɛ ka cɛ ɲuman sɔrɔ ko o tɛ ne bolo ne yɛrɛ ma fɔ ne kana bɔ to k'i den ka bɔ de koyi ma sœur ma sœur ma sœur ne ni e yɛrɛ de don pardon

n se ka numéro sɔrɔ si possible ne ka numéro mhm.
jolie ça va ça va quand même min kan foyi si ma y'a ko kan ya nin ye mun kuma ye non i b'a dɔn ne mago b'i ka numéro la dɔrɔn hey e zɛnzɛntɔ e ka n'i jɔ ko ne ka numéro fana kuma sugu jumɛn est ce que ne la ka ɲi Oui, bien sûr. Ne ka numéro tɛ sɔrɔ. Mun na? Ko n ka di n yɛrɛ. I ni ne tɛ catégorie kelen ne bɛ se ka n ka numéro d'i ma cogo di? Mais catégorie ta kɔrɔ mun ye? Aw b'aw sigi carré kɔnɔ chômage ya ni fɛnw na n'aw ye muso ɲumannin min tɛmɛtɔla ye dɔrɔn ma chérie i ka numéro di yan. Tɔgɔ ɲuman dilanlen de ye ne ye koyi. I y'a faamuya? Ne ka numéro tɛ se ka di. Ee, na yan o. Nin minɛ fɔlɔ. ça c'est un petit 10 000 i b'o minɛ i bɛ sabara san ka t-shirt kelen ni pantalon kelen san k'o don bye bye
tiɲɛ ne bɛ taa
jolie ne bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ko e ye mun de faamu nin ka ko la n'i ye mɔgɔ nafalamaw de ye i tɛ tugu cɛ nafalamaw kɔ jati ne ta kɛra cogo di ko bɔ ne da la
cɛnin dɔ ka fɛn lagosili da ne kan ko lagosili wa o y'u bɛɛ ka baara de cɛw bɛɛ ka baara ye cogo o min ɲɛ t'a la e ɲɛ t'a la ko dɔ ka n filɛ duguma fo sanfɛ ka waa fila di ne ma ko ne ka taa complet san k'o don nin fɛnɛ y'a sugu jumɛn ye aw ni tile namu tɔɔrɔ su la tɔɔrɔ si tɛ nse e y'o kɛ la k'e bɛ forme na bi dɛ
aw ma n jo t'a la aw n jo t'o la

joli ma n baga ko ye ɲɛ b'a la wa ni changement dɔrɔn
ma fana nin bɛ kisɛ de kan koyi m'a kɛ den kelen de ba ye ee mais o fana de don il faut toujours être en top top la e kɔni i y'o ye i b'i ka cogoya ni na changement dɔɔni k'i ka ko la i ma ka ninnu ɲɛ koyi tuma bɛɛ tuma bɛɛ sɔrɔ da dɛ tɔgɔ b'aw da a da mun ayi ma an ne tɛ koyi an kɔfɛ maa dɔ in de don an b'i ka parili ko kuma in yɛrɛ bila ma walayi ne ko an ka maa ta in bila bani cɛnin ninnu ka ko e mun ne faamu a la n topini ne ye min kɛ n ta in na i tun tɛ se k'a kɛ i ko ten tɔ i est ce que e cɛ in yɛrɛ ye ne m'a ye est ce que ale yɛrɛ de tɛ ka ne wele a
ale de don ok

waaw ana ko si mina fɔlɔ i bɛ ka cɛnin min wele a ko k'a ka na ma ne ni nin ɲɔgɔn ye bi dɔrɔn ne bɛ k'a fɔ k'o ka na ne de ko k'i k'a fɔ k'a ka na muso ɲɛ tɛ nin na i t'a wele ma a y'appel tigɛ koyi a wele ko ne ko k'a ka don du kɔnɔ yan o de fɔra i ɲɛna aw ye kalabanci ma n bɛna a wele alo i awo kɛ la mère de tun bɛ kuma la dɛ ne ye appel tigɛ bɔn ne kun mago b'e la sisan san ka da yɛrɛ la awɔ a ka di hmm, sisan aw ka gɛrɛn sigilen bɛ yɔrɔnin min na ni i farala premier carré deuxième carré à gauche porte rouge in dɔrɔn n'i sera yen dɔrɔn i bɛ n wele nin yɛrɛ de y'an ka so ye i bɛ jɔ da la ka n wele n bɛ bɔ k'i kunbɛn waaw frère Talla. Tan de don. N terimuso appel tigɛla. Sisan ne pereselenba de don suro kisɛ in tɔ. I k'a ɲɛfɔ n ɲɛna. Ee kana perese ma sa.
Suro ne ni bɔsi dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo. I ko ten tɔ.
Ee a jɛ de a jetɔn. A ye wari sugu di ne ma. N tɛ se ka d'a la o.
Naamu. E ta de y'a ɲɛ ye. Ee ma e y'a mɛn de. Walahi e ta de y'a ɲɛ ye. Ni den bɛɛ tun kɛ e ɲɔgɔnna si ye walahi an denbaw an dusu tun tɛ kasi diɲɛ eh, na. Ana bɛ nin bɛɛ la hali dɔrɔmɛ tan mako Ana tɛ se k'a ɲɛ du kɔnɔ. Eh. Hali kɔgɔ tan na Ana tɛ se k'a ɲɛ du kɔnɔ. Ma ne nana kɔgɔ min d'e ma sa e y'a wari sara.

komi juguman tɛ mhm. mun de bɛ e ni ana cɛ baasima tɛ ne ni ana cɛ ne kɔni y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka ko diyara ne ye mm. ne bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye ne kɔni ne tɛna se ka aw bali aw ka kanu na ne tɛna se k'a bali aw ka ko yɛrɛ la nka fɛn min ka gɛlɛn ne ɲɛ na o ye ne ka pari de ye k'i ka pari o ye jumɛn ye
di kalabancɛlɛ fɛ dɛ i tulo bɛ ne kan na a bi mana da musokɔrɔba minnu ɲɛ na ka taa ne tɛ dɛ n'i ko k'i bi ana fɛ fini kɔrɔ minnu b'a bolo n t'a fɛ k'a kelen y'a la n'i ko k'i bi ana fɛ ana ka daraka i bi jɔ n'a ye a ka surafana i bi jɔ n'a ye a ka tilela i bi jɔ n'a ye wa i bi to ka ne yɛrɛ sɔn fɛnɛ a lamɛn kosɛbɛ dɛ kana sɔn kuma in ka bɔ dɛ a to a kɔnɔ i tulo bɛ n kan na ma ko kanu don kanu don esike e kunkolo dafalen don kanu don e yɛrɛ m'a fɔ k'e b'a fɛ n'i ko k'i b'a fɛ fɛn fɛn mana fɔ i bɛ jɔ n'a ye
n y'a faamu n y'a faamu i ka to ka dongolo di ne yɛrɛ ma fɛnɛ komi i ko k'i b'a fɛ ana wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ ana i munumunu kosɛbɛ
Ma o ye jumɛn ye sisan? Nin ye ne den de ye, ne den tɛ kɛmɛ fila muso ye. Mama. I tulo bɛ ne kan na? Ne den tɛ kɛmɛ fila muso ye dɛ. I ka kɛmɛ fila i bɛ se k'a minɛ. Kɛmɛ fila muso tɛ ne den ye. E yɛrɛ ta ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ ja. e ka ko ma bɔ fɔlɔ han nin y'a daminɛ nin y'a worobila n jirɔ de a daminɛ de ye nin ni fɛn ma fara nin kan fɛn kana bɔ a la dɛ n kɔni b'o f'i ɲɛna i tulo bɛ n kan na i n'i ɲɛ i fɛ ko bamaden ɲɛ ne bi wuli fɔlɔ dagawuli e yɛrɛ de b'a fɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ K'an b'u fo k'an bɛn terimuso ne fiyɛ n'a ye n'a ye ma ka kow bɛ tantɔ de o de kama hali mɔgɔ ka tugu ne kɔ a man di ne ye dagawuli ma jo don dɛ ma jo don bi bɛ ni min kɛra filɛ nin ye ɲɛna tan a bɛɛ kɛla ne ɲɛna ma y'a kɛ cogo min na ne de ka ɲi ne ka ɲi nɔ n'i y'a masumaya cɛ ni min kɛ i bɛ bali min na dɔrɔn u bɛ coup d'état k'i la

Kisi. Ma ne de ka telefɔni bɛ e kɔrɔ o tuma e bɛ mun k'o la. N ma s'a ma.
E ma s'a ma ne ka telefɔni. Ne ko e ka cɛnin koɲa bɛ cogo di fɔlɔ dɛ. Ma ne ka cɛnin koɲa ko mun. Kab'o don ko a nana yan bi y'a tile saba de ye a tɛ ka se yan. Ee ma o tuma o ka to ka n'a yɛrɛ yir'e la tuma bɛɛ wa.

a bɛ ka soni a m'a ta a na a k'a ta joona i ka telefɔni di an mago de b'a la alo beni ça va ok baasi tɛ lamɛri de b'a la ko ka telefɔni d'a ma k'a bɛna fɔ ne fɛ alo ko ba ni wa ba ye nin de ye mago beni n'i ye e kile saba de e ti se ne denmuso fɛ yan an t'i kunkan mɛn kile saba depasi ni e mana n'a ye walahi ne mana na ne bɛ ko jira e la min sigilen ka jan ni e jɔlen i kulo bɛ n kan na ɛɛ i na wari sɔrɔ don kɔmɔ na bɛ yen bɔ kɔmɔ na tɛ dɛ ne mana ni nin depasi ye walahi ne denmuso tɛ dɛ dugu yɛrɛ mumɛ bɛɛ e ɲɛ ti da muso kan janko muso wɛrɛ kan na a da bɛ kɛ nin n'i tɛ n dɔn i bɛna n dɔn awɔ n y'a faamu n y'a faamu n bɛ tila ka n bɛ tila ka pase du kɔnɔna fɛ awɔ cɛ n ka cɛ cɛkɔrɔba daraba de kɛra wala cɛ a gɛlɛyara fo ka fɔ k'a gɛlɛyara ka gɛlɛya cogo di n bɛ sigi b'a kalama ko o don ko ne ye denni min wele yan min terimuso y'a wele ne na o yɛrɛ yɛrɛ de don cɛ kunu o ka lamɛri de ye ne wele a ka lamɛri yan ka taa ne lasigi ne yɛrɛ kɔni bolo sisan n b'a fɔ ma ko ko nin a bɛɛ sigira sen kan lamɛri bɛ jɔ ko ne n'ale den bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o tɛ problème ye dɛ k'ale ka bɔ fan bɔ fan wa ko ne ka jɔ ni denni ka fini sɔngɔ sabara hali a ka surafana tilela a ka fɛn bɛɛ cɛ ye muso furu walahi
tɛmɛna walahi kɛra musotigi ye ni mɔgɔ bɛ sérieux la sérieux kɛ quoi mais nin ye muso furu de ye walahi e n'i tɛ k'i jɔ ni muso charge bɛɛ ka to a fa n'a ba fɛ yan aw de ma yɛlɛ ne na ko ne t'a wuli ne na donsiya bɔnsiya cɛ i b'a dɔn mun kɛra dara yan ne y'a namu minɛ o
e y'o namu minɛ cogo di n b'a kɛ cogo di e tɛ baara la foyi ne ka min f'i ye denni ka di ne ka se niveau ma est-ce que o dɔn e beni hali ni denni ka di i ye o tɛ k'i da fa basi jalan na min ɲiginji t'e da e tɛ baara la mais ɲiginji bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ cogo di eh, ne terikɛ dɔ ye business dɔ fɔ ne ye business awɔ business in wariba de bɛ sɔrɔ a la wariba o bɛ sɔrɔ a bɛɛ n'a cɛ i ye n ka cɛ ni business dumanba de ye wa hali i tɛ sɛgɛn o bɛ o bɛ sɔrɔ tugun ee sisan ee negizɛ minnu bɛ bɔ damanda la minnu bɛ gagner minnu bɛ sanu sɔrɔ minnu bɛ bile ta yɛrɛ yɛrɛ ka na bamakɔ fɛ ni minnu ye sanu sɔrɔ très bien c'est-à-dire ka taa jan da olu ɲɛ u ka bile minɛ cɛ o tɛ braquage ye wa mun braquage o tɛ braquage ye wa cɛ n ka cɛ cɛ i kelen ka di trop walahi i ka walifɛn tara o tɛ braquage ye cɛ ne tɛna mɛn a la koyi ne bɛ ka wagati kunkurun dɔrɔn de k'a la
cɛ n'i minɛn'o la dun e tɛ wari fɛ yan ne kɔni bɛ wari fɛ o voilà fo n ka mɔnɛ bɔ n yɛrɛ la a banna ne bɛ wari kɔ dɔrɔn ne y'a f'i tɔgɔ a to ten a y'a cɛ de ye sa voilà

a bɛ faamu wa aw faamuyana n ye n ka jo yɛrɛ de ka piya minɛ ka na waati an y'a faamu kɛra ten dɛ waati an b'a kɛ cogoya min na n bɛ n gali kɔfɛ ni gɔmɔ min bɛ ka na n b'aw juru ni y'aw juru sans pitié don ni ko banna aw ma ne ye ne m'aw ye d'accord ɲaamu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tu kɔnɔ tu kɔrɔ yanfɛ yan mhm. ok blème tɛ yen chef waati n'a banna dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chef waati ni mɔgɔ min ye janfa kɛ balle ka k'o sata ok an faamuna
janfa mhm. an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ
cɛ gulo t'a la non ni min nana dɔrɔn an b'o ka film ban pewu pewu a kuma bannen

cɛ nin ye bɛn ka appel ye aa bɛn de la wa alo ouais dɔ bɛ ka na dɔ bɛ ka na ok fuba tɛ yen an b'an bila a la saga kɔnɔ cɛ ka moto su moto su dogo cɛ an k'an bila a la kɛrɛfɛ
Eu da mi. A ye yafa ma ala kama. Ee ee. Ala kama aw yafa ma. Ee ee i da minɛ. N'i kulela. Awɔ yafa ma. Bɛ balle k'i la est ce que i bɛ ka faamu wa. Awɔ. Ee gisɛ minɛ ka bɔ yen. Fɛn di yan ee. Fa de b'e la. Ee Bɛn an ka bila terrain man ɲi mɔgɔw ka na.

cɛ jaba sɛgi kɔnɔ o ma cɛkɔrɔba o ma o ma ta tobili la cɛndamu man di dɛ o ye cɛkɔrɔba cɛ ni o sigi n tɛ cɛkɔrɔba cɛ kana ye fɛn to fɛnɛ kɔnɔ fari wɔlɔ cɛ bɛn nin classe an ka bila
bɔnna la dɛ sɛgi fili an fɛ

voilà an tan k'an kɔrɔfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ b'an kɔrɔ kalo kelen don sa ma walayi ne sɛgɛnna bi finiko la cogo min ala de b'a dɔn
tiɲɛ tɛ fisa fini ninnu nɔgɔlen don koyi ni fini kɔni nɔgɔla tantɔ tuguni hali i k'a di finiko sarala ma ou i ka solution ɲini nɔntɛ walayi nin ka jugu mɔgɔ ma dɛ ne tɛ nin ɲa finiko sarala ka e ɲɔgɔnna npogotigi kwalen to ne bolo yan ne ka taa n ka finiw cɛ Ana k'o di finiko sarala ma ka e to yan mɔgɔ ye fini ko mɔgɔ sɔni bɛɛ karikarilen na ye bani don o don don o don mɔgɔ bɛ finiko la fo ka mɔgɔ sɔni bɛɛ karikari nin fana man nɔgɔn walayi i sɔni kana dan karili ma dɛ i bolo ka kari ka fara a kan ne ka fini ninnu i b'a ko fo k'a jɛ a tɛ di finiko sarala ma tiɲɛ yɛrɛ la ni finiko bɛ ka digi mɔgɔ la walayi an k'o kuma bɛɛ to yen yari i ka cɛnin ma na ne ka wari a ah, ma i y'a daminɛ tuguni ma walayi i tɛ nin cɛninko wariko in bila ma ko n y'a daminɛ tuguni de wa ayisa ma walayi i tɛ ɲina ko kɔ ninnu man ɲi nɔ ahan donc i bɛ ka ne filɛ zirindala de ye sa kɛ o tɛ n bɛ dɛlɛ de d'i ma bi ni sini n'i ka cɛnin ma na ne ka wari ye Ana n bɛ ko jira aw la min sigilen ka jan aw jɔlen ye. ma kan'a fɔ aw dɛ ne t'a la dɛ ɔhɔn ne t'a la dɛ i b'a fɔ ko cɛnin de ne m'i bila ka wari minɛ a la. ee ba nana koyi i ba a ni ce. ba sɛki dun. ji soli k'a di yan. Ana ji soli ka na.
ba e sɛki tɛ da la. i ka ji soli k'a di yan k'a min.
Ma bɛ ka na ni ji ye. Ba, yenkaw dun? E ka sɛki dun? Ee, Ana a bɛ kɛ cogo di?
Bagira sɛgɛn yɛrɛ o kɛra o ma i ɲinana sɛki kɔ takisi kɔnɔ de ya ee n ma ɲina sɛki kɔ koyi a tɛ se ka ɲɛ ee ma i sigi yan

marifa bɛ dɔ bolo bese bɛ dɔ bolo wa hali jele yɛrɛ bɛ dɔ bolo olu de filɛ ka ne ka minɛn bɛɛ lajɛlen minɛ ne la ka taa n'a ye mɛ a kɛra ala faraka ye u sera ka n ka sɛki ni n ka minɛnw dɔrɔn de minɛ ka taa n'o ye mɛ u ma foyi kɛ n yɛrɛ la ala barika la ma u kɔni bɛna ba faga de yan wari min bɛ ne ka sɛki kɔnɔ waa kɛmɛ ani dɔɔni alahu akibar u kɛra n'a bɛɛ ye k'a sɔrɔ hali a dɔw nafa tɛ s'u ma yɛrɛ
e kɔrɛ dɔ bɛ na dugujɛkan dɔ koyi ni ɲuman bɔra ka ban an b'a fɔ alihamudulilayi rabili alamin wari ɲɔgɔnna caman de bɛ sɔrɔ ee eh, ala a bɛ ɲɛ n'ala sɔnna n'ala ye min kɛ o de ka ɲi ala min y'a to nin wari sɔrɔla o ala kelen de y'a to a minɛna wa o ala kelen bɛ se k'a di
ɲɛma i ka ji dɔ bɔ k'a di a ma Ana, eh, n bɛ taa so kɔnɔ awɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna a ma awɔ ba i sɛgɛnna koyi ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma

ba i na taa misiri la ya mhm. ci dɔ bɛ wa awɔ ba depuis e taara dɛ ne ma lafiya maa bolo yɛrɛ e ma lafiya maa bolo walayi n'i bɛ taa ala an ka taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ wɛrɛ maa bɛ ne bugɔ maa bɛ ne neni maa bɛ tila tugun ka ne bila ko ka taga fɛnw juru ta ta ta bitigi la ni ne terimuso nana tugun a b'o deli wari la ka cɛ dɔ wele tuguni ka na ne nɔfɛ worokiya de ye nin kɛ ne ka du kɔnɔ o nalen de ka tila k'o deli wari la k'a fɔ k'ale bɛna ne d'o ma ko k'o furu worokiya tun bɛ nin kɛ la ne ka du kɔnɔ
depuis e taara dɔrɔn ne ma lafiya maa bɛ ne neni don o don neni o bugɔli ne y'a fɔ n ko n'e nana siɲɛ wɛrɛ n'e bɛ taa dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a barika ala ye e y'i ta kɛ problème t'a la n bɛ taa misiri la ne nana ni min bɔra la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ba a y'a fɔ ko ne y'a fɔ k'ale tɛ ne to yen ayi n t'a fɔ k'e y'a fɔ
e ka taa

ana ana nka a kuma nin balila n na kosɛbɛ k'a fɔ k'e de ye ko nin kɛ ko i bɛ to k'a bila ka taa juru ta bitigitigi bolo wa i nana ni cɛnin dɔ ye du kɔnɔ yan ko walasa ko k'ale furu ko wa k'i y'o deli wari la i bɛ to k'o ka bolola wariw minɛ ale terimuso i y'o fana deli wari la i bɛ to k'o ka wari minɛ o la ɛɛ ne bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la o depuis ne y'i furu k'i ladon dunin kɔnɔ yan don min na i delila ka wariko kuma jumɛn fɔ n ɲɛna ko n b'a k'i ye
ayi o ma kɛ jɛnatigɛ kow ka ca dɛ o ye tiɲɛ jɛnatigɛ kow ka ca wa jɛnatigɛ kɔnɔ mɔgɔ si ni wari tɛ t'i da i ni fɛn kelen min bɛ taa lahara o ye i ye ɲuman min kɛ ani i ye juguman min kɛ donc a y'aw kɔlɔsi wari la aw kana wari bila aw ka jɛnatigɛ fɛnw ɲɛ wari ma ɲi dɛ worokiya kuma nin fɔra n ɲɛna a balila n na kosɛbɛ n t'a dɔn k'e tun bɛ sɔn ka nin kɛ surtout an denmusonin kelen yɛrɛ denmusonin kelen b'an bolo min y'an ka sini ɲɛsigi ye ni e y'o bila nin sira kan o don n'a nataw la o fana bɛna se ka sira ɲuman jumɛn don a wolodenw kɔrɔ a kɛra tiɲɛ ye o a kɛra nkalon ye o sabali ne y'o de fɔ a ɲɛna a ye ala ko bila aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an nana yan ale de batoli kama wa an bɛ taa o de kan fɛnɛ wari ninnu ye waati la ko ye fɛn ɲuman fɛn fɛn bɛ a bɛɛ waati la ko ye ee a ye sabali a ye sabali dɛ diɲɛnatigɛ ye waati kunkurun dɔrɔn de i y'a faamu
baasi tɛ
salamu aleykum waaleykum salam dumiya jamujan koli koli baranda koli barama bɛmaliso n'a cira don dɔ tɔmɔkolon don

mori minɛ mori ala bɛ mori tɔ faga morikɛ ni ma ɲɔgɔnnaw tɔɔrɔ dumiya jamujan koli hmm. koli baranda kɔrɔ barama bɛmaliso ko n'a cira don dɔ tomokolo lo maa lankolon muso den bolo bilayi n'i y'o minɛ a tɛ se la n'i b'a sɔrɔ tori don n'i y'a minɛ a tɛ se la ni tori tɛ sugunɛ de don matomisi de n'a ma ma to a yeli bɛ mɔgɔ bagabaga tura kelen sisanfa deli kama foronto ye dunfɛn ye nka n gɛlɛla ala la n'i y'a dɔrɔmɛna kɛ kamalenkɔrɔ lankolon ku kɔrɔ n'i y'a dɔrɔmɛna kɛ morikɛ lankolon ku kɔrɔ a bɛ yan ni faransi boli ka sɔrɔ a ma taama
dumiya morikɛ min ma sɔn ka boli n'a ye sirangolo ye dumiya morikɛ min ma sɔn ka boli k'a ka ɲamakalo to dumiya morikɛ min ma sɔn ka to dun k'a ka ɲamakalo to dumiya morikɛ min ma sɔn ka taa k'a ka ɲamakalo to jamujan koli koli baranda koli barama baliso n'a cira dɔn na tɔmɔkolon don wa i ka jelikɛ nana i ka jelikɛ nana i ye jelikɛ min dumuni kunun ko n'a nana bi a nana ni kumakan dumanba ye ka n'a f'i ɲɛna bi ah, i bisimila dumiya ko n ka ji min wa ɔ nin ka di ɲamakala i nana mun kɛ yan jeliba i bisimila
saha dumiya baasi tɛ yen ɛɛ bisimilali ka di anw jeliw ye jelikɛ nana mun kɛ yan a natɔla n'i y'an kunbɛn da la an bɛ segin dumiya madamu dun baasi tɛ yen baasi t'a la alihamudulilayi anba
i yɛrɛ dun alihamudulilayi baasi tɛ yen an bɛ ala tanu alihamudulilayi anba nba aa o ka di ee a ka di alihamudulilayi a ka di ala k'o kɛ hɛrɛ ɛɛ maninkakɛ n'i ye n nalen ye bi ɛɛ baasi tɛ koyi ala kan'a kɛ baasi ye eh, ko n'i ye warabilen n'a bɛ yiri sanfɛ i kan'a ɲininka ko mun na k'a yɛlɛna a yɛlɛla sababuya dɔ kama ɔ o sababuya de ye jelikɛ yɛrɛ sensen e ma yan hmm. jamujan koli o diyara n ye ala k'an bɛn kelen ma amiina amiina amiina ɛɛ morikɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ni denmuso n'a sera furu ye wajibi ni cɛ bɔra a nɔfɛ n'a ka hɛrɛ b'a la a kan ka t'o la alhamdulilayi rabi alamina ne cira i ma dumuyaw de ne cira i ma dɛ ni woro tan ye ko ne ka na denmuso ɲini furu la furu tɛ se ka taa ni mansaw da tɛ a la furu tɛ se ka taa ni baw ni faw da tɛ a la furu tɛ se ka taa ni mansa musomanw da tɛ a la ɔ an ɲamakalaw de b'a sira taama o ye laada ye ɔ jelikɛ nana ni woro tan ye ka na i denmuso nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ maa ka woro t'a kun kɔrɔ ka n'a lajɛ nba woro tan de don a diyara n ye ala k'a kɛ sima fila ka furu ala k'u bɛn kelen ma yarabi ala k'u tiɲɛ kɛ den barikama ye nba komi kow n'a cogoya don n bɛ denmuso ba yɛrɛ wele n bɛ kuma n'a ye ni n kumara n'a ye a b'a lase a denmuso ma n'a kɛra cogo min na n bɛ kuma i fɛ nka a kun ka di n ye fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ min bɔlen don a nɔfɛ ni n bɛ se k'a ye n ɲɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye o fana tun bɛ diya n ye. dumuyaw de o tɛ baasi ye maa o maa sera k'a den ta k'a d'i ma walahi o kɛra i ma sababu ɲuman ye nka ka i ɲɛ da o kan. cɛ yɛrɛ kan e ye dumuyaw de o tɛ baasi ye ni ala sɔnna a ma e yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ a bɛ na n'ala ka jɛ n'ala sɔnna a ma a bɛ na ɛɛ jeliba han a bila i kunna ne ka du nin kɔnɔ yan fɛn o fɛn bɛ wuli yan e n'a ka kan masakɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ ne ka du nin kɔnɔ yan mhm. jeliba a tɛ taa k'e to n'o ma maa o maa fa i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'i kɔnɔ duniya eh, ne fɛ yan mhm.
k'a fɔ ko wari b'a kun o walima a bɛ baara la o ah. walima nin b'a bolo mm. o tɛ ne fɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka ne denmuso minɛ mhm. k'a don a sogo n'a golo ni ɲɔgɔn cɛ maa min ye ala dɔnbaga ye maa min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ ne denmuso bɛ ta ka d'o de ma
dumuyaw de e bɛ bɛnba kɔrɔw ka sira kan bari bɛnbaw tun b'a kɛ tan olu tun ɲɛ tɛ nafolo la olu tun mago bɛ hɔrɔnya ani danbe ani alisilamɛya bari e bangera ka n'a sɔrɔ o de bɛ du kɔnɔ e yɛrɛ y'o ta wa e b'a fɛ i ka denbaya fana k'o ta dumuyaw de n'o kɔni n'o dɔrɔn de don e a bɛ na ni ala sɔnna ma a bɛ na ɔ jeliba o diyara n ye o de tun ye nakun ye o diyara n ye dumuya n bɛ sira ɲini a sira b'i bolo ala sɔnna i yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ ɛɛ n bɛ tila ka eh, ana bila a bɛ taa don dumuya de o ma daminɛ bi depi kunun ko o tun bɛ yen dumuya diyara n ye ala sɔnna ala ka hɛrɛ fɔ n kɔ aya mara dumuya ne taara alhamdulilayi